otu anụ kpọkọrọ ụmụ ya niile wee jụwa ha ugboro ole ka ihe ga-eme unu unu ewee mụrụ ihe ụfọdụ asị ise ụfọdụ asị atọ ụfọdụ asị otu nke obere n'ime ha wee kulie wee sị na ọ bụghị ya ka ọ ga-eme ya ewee mụrụ ihe na ọ bụ ọ na-eme ndị ọzọ ya ewere na-amụrụ ihe nne ya akpaa ya aka n'isi sị na ọ bụ nke a bụ nwa ya ntị adịkwa ọtụtụ oge ka anyị na-anụ maka ndị hookup e gburu egbu ndị a tọrọ atọrọ na ndị furu efu mana Azụka nụchaa ya ọ bụrụ azụ anụ ụka ọ kụpụ ntị sị na o teela azụ na mmiri naanị ihe ọ na-ekwu bụ na ikuku agaghị ebupụ nwa nza n'ọdụ igu ọ maghị na ajọ ikuku bịa achọọ nwa nza achọọ chọọ ọdụ igu achọọ otu ụbọchị ka Azụka batara na klọb otu nwoke eburu ya nwoke a na-esi mmụọ na mmadụ mmụọ na mmadụ o sikarịrị nkapịa n'isi Azụka nụchara isi ya mana ọ tụpụghị ọnụ n'obi ya ihe ọ na-asị ọ kwa obere oge isi ahụ ya nara ego ya waa ọ maghị na dibịa gwọrọ ọzọ ọzọ egbuo dibịa ọ maghịkwa na uche onye nya akpa asụ akpụ ka o yipụsịrị akwa na-akwado ịbanye n'ọrụ ọ bịara otu oke olu a na-akpọ jona jona jona bụ nwoke buru ya laba olu ahụ bụ olu nwoke ọ dị ka onye nwe olu ahụ na-achọ ịkwatu ụzọ jona na-esi ka nwa mkpi asị ya si na windo mapụ ozugbo ọ chịrị akwa ya na bag ya n'aka naanị tọwelụ ka ọ ma si na windo pịam ebe ọ hụtara onwe ya bụrụ na burial ground ihe a bụ ebe two nke abalị ebe niile jụrụ oyi gbaa ọchịchịrị mkpu ọ kpọ aba ya ọnụ ọ bụ otu nwoke gara ịchụ àjà na burial ground n'abalị bụ ihe hụziri ya o wee kọwara ya ije ụwa ya gee m ntị ọ dị ọtụtụ ndị ụmụ nwaanyị tọrọ atọ ndị bụ na a kwanyere ha akwanye ime ihe na-abụghị uche ha ọtụtụ ka ndị enyi ha nwaanyị tinyere na ya nwee ndị a kwụrụ ụgwọ kpọfee ha obodo oyibo ebe ha ga na-agba iche na mmadụ bụ ewu ịkwụ ụgwọ ahụ araa ahụ ha kpọtọm ọnụ nọrọ nwee ndị ji nsogbu ezinụlọ wee banye nwekwanụ ndị ji obi ha niile wee banye ihe isi ike mere ụfọdụ ha sị ebe ọ bụ na ahụghị ebe e bidoro aka ka e bido ya n'ikpere ọ bụghị obi ha ha chechaa ka ha hapụ ya ha echeta that nobody cares na onye ọbụla na-agba n'akpa ya ha agwakwanụ gị ihe ha na-ahụ n'ime ọrụ ahụ ọ dị ka ero puru n'ebe a na-anyụ mmamịrị foro eforo adịghị mma hapụkwanụ ahapụ adịghị mma ọtụtụ ụmụ mmadụ tọrọ atọ mana gee m ntị ị gaghị eji na ọ tọka were ọkụkwụsịa mkpịsị aka ị gaghị ejikwanụ na agụụ na-agụfe n'ofe wee na-akwata ụkwara na-elo ọ dị ọtụtụ ihe e nwere ike imenwu emenwu n'ụwa na-abụghị isi n'ụzọ ọjọọ Hmm, Chukwu nyere ụmụ mmadụ aka ma napụta ha maka na ọ bụ ebe ahịhịa na-atọ nwa ewu ụtọ dị ka nke na-egbu ya na-adị ya gazie